Is cuma leo faoin lucht leanta spóirt. Sea. But eh, ag caint faoi sin, actually, tá sé do-chreidte. Em, bhí mé ag eh, caint le mo mhac inniu agus dúirt sé, bhí, tá, bhí sé ag gearán mar dúirt sé nach bhfuil an cluiche, eh, an cluiche idir Baile Átha Cliath agus Cill Dara, eh, sin an cluiche ceannais, eh, Cúige Laighean, níl sé beo ar, ar RTÉ, creid nó ná creid. So ní féidir le le muintir na hÉireann féachaint ar an cluiche sin ach amháin má bhíonn tú i bPáirc an Chrócaigh. Agus cad tá siad ag, bhuel bhfuil siad ag craoladh cluiche eile, Mayo is Muineachán nó. An rud atá ag tarlú ná an socrú atá déanta acu, tá Ciarraí ag imirt i gcoinne i gcoinne Luimnigh amárach agus so tá an cluiche sin beo ar an teilifís so tá siad ag díriú ar an cluiche sin agus tá siad ag tabhairt Neamhaird ar na Dubs ar agus ar Ted Doherty. príomhchathair na tíre agus ní. Agus i mo thuairim, ceapaim féin go mbeidh cluiche maith ann mar ceapaim ceapaim go bhfuil Cill Dara feabhsaithe go mór anois Tá. agus bhí mé ag féachaint ar lucht ar ar fhoireann bainistíochta Chill Dara agus tá Glenn Ryan ar tá Tá. Glenn Ryan ansin

Más eol duit, féach mar shampla Jack, Jack O'Connor, tá sé imithe thar n-ais go Ciarraí anois agus féach an difríocht a dhein sé agus i mo thuairim, just chun, agus ansin beidh mé ag caint faoin chluiche amárach idir Baile Átha Cliath agus Cill Dara but i mo thuairim, ceapaim go mbeidh an bua ag Ciarraí, go mbeidh craobh na hÉireann ag Ciarraí ag deireadh an lae mar an príomhchúis ná go bhfuil painéal an-láidir acu, go bhfuil binse an-láidir acu agus sin, faoi Baile Átha Cliath mar shampla, agus ag caint faoi Bhaile Átha Cliath agus na foirne eile, Níl an binse láidir acu agus nuair a smaoiníonn tú ar Baile Átha Cliath, an ré órga sin, bhí binse an-láidir acu. Bhí daoine ag teacht isteach agus ní raibh b'fhéidir cúig déag nó fiche nóiméad ag an deireadh agus dhein siad difríocht. Cosúil le, you know, McMenamin, daoine cosúil le sin, tháinig sé isteach agus rinne sé an-difríocht. But níl an painéal, níl painéal láidir ag Baile Átha Cliath agus sin, But ag an am céanna, tá siad láidir go leor agus ceapaim go bhfuil seans acu. Now, Bhí tusa ag an cluiche i Contae na Mí, an raibh? Yeah, chuaigh mé ann an tseachtain seo caite. Now, bhí dhá chluiche ar siúl. Bhí Contae na Mí, bhí Baile, bhuel, an chéad chluiche, bhí Cill Dara ag imirt i gcoinne Contae na hIarmhí. Now, bhí cluiche, bhí an cluiche sin maith go leor agus bhí, bhí iomaíocht ann agus bhí sé cóngarach go leor agus, ach ag an deireadh, bhí an bua ag Cill Dara. So, ach ag an am céanna, now,

Bhí sé aontaobhach. Bhí. Ach an bhliain seo, tá Baile Átha Cliath beagáinín níos laige agus tá Cill Dara beagáinín níos láidre. Láidre, tá. Mar sin, tá súil agam go mbeidh cluiche maith ann agus go mbeidh iomaíocht ann agus go mbeidh, go mbeidh, go mbainfimid taitneamh as. Mar is fuath liom cluichí aontaobhacha. Tá mé ag ceapadh go bhfuil tosaithe Chill Dara go maith, Daniel Flynn agus a chomhleacaithe. Tá siad. Yeah, tá Daniel Flynn, uimhir a ceathair déag, tá seisean an-mhaith, fear mór ard agus saghas, bíonn an liathróid ag dul isteach go dtí Daniel Flynn agus nuair a gheobhann sé an liathróid, tugann sé, tagann na daoine eile isteach agus tá an-chomhimirt idir na himreoirí go léir agus, agus tá daoine timpeall air cosúil le Jimmy Hyland agus Paul Cribbin agus daoine, now tá an-taithí ag Paul Cribbin. But fós tá sé ag imirt go maith, Paul Cribbin. Agus tá Jimmy Hyland ann, agus daoine mar sin agus tá siad an-chruinn agus chuaigh siad i bhfeidhm an tseachtain seo caite nuair a bhíos ag féachaint ar tosaithe Chill Dara, chuaigh siad i bhfeidhm go mór orm. Tá siad an-chruinn ar fad agus tá siad in ann scóráil agus mar sin agus ceapaim féin tá laigeacht, you know nuair a smaoiníonn tú ar Bhaile Átha Cliath, tá tosaithe Bhaile Átha Cliath go maith anois mar tá Con O'Callaghan thar n-ais ansin. Agus tá fear, fear óg ag teacht isteach, imríonn sé le Teach Mealóg, Synge Street, agus an t-ainm atá air ná Lorcan O'Dell. Ó yeah, chuala mé, chuala mé faoin fear sin, yeah. Now, fuair seisean cúpla cúilín agus bhí sé an-thapaidh ar fad agus tá sé an-mhaith agus cuireann sé go mór leis an bhfoireann. So ceapaim go bhfuil, so nuair a smaoiníonn, nuair a fheiceann tú ar fhoireann, Ar na tosaithe le Baile Átha Cliath, tá Cormac Costello ann. Tá Cormac Costello ann le fada an lá ach ní raibh sé in ann áit a fháil ar an bhfoireann mar bhí an foireann chomh láidir sin, bhí Paul Mannion agus daoine mar sin ann. But anois tá Cormac Costello ann agus tá ardmheas agam ar Cormac Costello agus tá siad in ann scóráil. Tá. Tá an líne sin go maith. Agus tá daoine,

Ciarán Kilkenny, Now, an bhliain seo, an séasúr seo, ní raibh Ciarán ag imirt go maith but an tseachtain seo caite, ar an ar an Satharn nuair a bhí mé ag féachaint ar an cluiche sin, bhí, bhí ard-chluiche ag Ciarán Kilkenny. So, ceapaim, tá súil agam go bhfuil sé ar ais arís ar a sheana-léim agus bhí sé an-chruinn ar fad agus ceapaim go bhfuair sé ceithre nó cúig chúilín ón imirt. So, tá tosaithe. Baile Átha Cliath go maith. Now ní raibh, níl, taispeánann sé cé chomh maith is atá siad mar ní raibh, níl Niall Scully ag imirt. Now cheapas féin go raibh Niall Scully ag imirt go maith an bhliain seo but, but ag an am céanna bhí sé ar an mbinse le dhá chluiche anuas so sin saghas, mar sin taispeánann sé sin go bhfuil, go bhfuil na tosaithe maith go leor. Agus tá lár na páirce, tá Brian Fenton ann agus tá Brian Fenton ag imirt go maith. Tá. Now, ní raibh, bhí, ní raibh cluiche an-mhaith ag Brian Fenton an tseachtain seo caite ach de ghnáth bíonn sé ag imirt go maith agus bíonn sé lárnach sa chluiche agus bíonn sé an-tábhachtach. So, tá tú in ann brath air. But tá fear nua tar éis teacht isteach an bhliain seo, b'fhéidir, nó bli, cúpla bliain, Lahiff. Yes, Agus tá tá, an fear sin i ceart, lár tá. na páirce le Yeah. Brian Fenton Yeah. agus tá seisean an-mhaith ar fad. Oh, Fear, go maith, fear yeah. ard agus tá luas aige agus tá sé tapaidh agus tá sé tá sé in ann scóráil freisin so tá lár na páirce láidir ní raibh ach Brian Fenton ann le cúpla ní raibh cúpla bliain anuas ach anois tá an fear sin Lahiff ann agus déanann sé difríocht agus níl an t-ualach céanna ar Brian Fenton so beidh níos mó spás ag Brian agus mar is eol duitse Antaine tá b'fhéidir an Brian Fenton an peileadóir is fearr sa tír le cúpla bliain anuas you know well eisean nó David Clifford

Now ní raibh sé ag imirt le cúpla seach, le cúpla cluiche, ach an tseachtain seo caite bhí sé ag imirt agus rinne sé an-difríocht ar fad mar tá sé in ann na ciceanna amach agus tá sé in ann an liathróid a fháil agus na fir a fháil so ceapaim féin go bhfuil cúl báire an-mhaith againn agus tosnaíonn sé ansin, an cúl báire, mar is eol dúinn faoi, you know, an ré sin nuair a bhí mé ag caint faoi Cluxton agus daoine sin go léir, Paul Flynn. Bhí Cluxton, sin an fear ba thábhachtaí ar an bhfoireann i mo thuairim, saghas ceannaire ar an bhfoireann, agus tá Evan Comerford an-mhaith ar fad. So, ag caint, so, ceapaim féin go mbeidh cluiche maith ann agus ní bheidh sé aontaobhach. But, ag deireadh an lae, má imríonn Baile Átha Cliath mar a d'imir siad an tseachtain seo caite, mar. An rud a tharla an tseachtain seo caite, agus bhí mé ag féachaint ar Bhaile Átha Cliath an séasúr seo agus ní raibh siad ag imirt go maith agus bhí siad dícháilithe mar is eol dúinn, but an tseachtain seo caite, now b'fhéidir, now caithfidh tú a chur san áireamh freisin go raibh siad ag imirt i gcoinne Chontae na Mí agus tá Contae na Mí an-lag ar fad but just an stíl imeartha a bhí ag Bleá Cliath agus an luas agus an chomhimirt agus an chomhthuiscint a bhí ag Baile Átha Cliath ar an lá sin, bhí siad cosúil leis na seanlaethanta, so tá súil agam go bhfuil siad thar n-ais agus go bhfuil, agus. Ceapaim féin go mbeidh an bua acu amárach agus ansin címid but b'fhéidir ag deireadh an lae ceapaim go bhfuil, go mbeidh Baile Átha Cliath, go bhfuil seans ag Baile Átha Cliath Craobh na hÉireann a bhuachan i mbliana. Meas tú? Ceapaim go bhfuil, i Ó, ndáiríre. Yeah, ceapaim go ó, bhfuil. sin rud. But An mar, an mar mbeidh tú equitable sásta, people. mbeidh tú sásta cúpla pingin a chur air sin?

go bhfuil Ciarraí mar rogha na n-údar, but Baile Átha Cliath nó Tír Chonaill nó b'fhéidir, bhfuil aon fhoireann eile ann? b'fhéidir Tír Eoghain freisin. Céard faoi Mhaigh Eo? Bíonn siad i gcónaí san áireamh. Tá siad ann. Is maith liom Maigh Eo ach Tá, now, tá Maigh Eo, tá, beidh siad ag imirt i gcoinne Mhuineachán. Sea. Now, ceapaim féin, tá Maigh Eo agus Muineachán cosúil lena chéile. Bhí siad an-mhaith le cúpla bliain anuas agus bhí seans acu ach bhí Baile Átha Cliath an-láidir agus sin an fáth nár bhuadar Craobh na hÉireann. So, ceapaim foireann, foireann Maigh Eo anois, tá a lán daoine gortaithe freisin le Maigh Eo but ag an am céanna tá siad ag brath ar Chillian O'Connor agus daoine mar sin, na seanfhondúirí. So, ceapaim féin, go bhfuil, nach bhfuil seans ag Maigh Eo. Ceapaim go raibh an seans acu, b'fhéidir, thar na blianta agus, eh, bhí níos mó ná seans amháin, yeah, but, yeah, cúpla, but bhí Baile Átha Cliath chomh láidir sin agus sin an fáth, so, ceapaim, tá sé idir Bleá Cliath, tá sé idir Ciarraí, Baile Átha Cliath, Tír Eoghain agus, eh, Dún na nGall, ceapaim. No, Tír Eoghain meas tú, okay.

Right, bhuel, coimeádaimid súil ar gach rud, lá mór spórt peil Ghaelach amárach, beimid, beimid, agus beidh tos. Yeah, agus just focal scoir faoi sin, just faoi, faoi nach bhfuil sé ar siúl ar an teilifís, tá sé go dona ar fad, mar tá a lán daoine, seandaoine is mar sin, agus níl mé ag caint faoi Bhaile Átha Cliath, tá gach duine ar fud na tíre agus bíonn siad ag féachaint ar na cluichí Gaelacha agus, agus daoine ins na, na tithe altranais is rudaí mar sin ins na hospidéil agus ní, ní bheidh siad in ann féachaint ar na Dubs agus Cill Dara mar, agus mar a dúirt mé, ceapaim féin go mbeidh

OK, cuirfidh mé. Tríocha trí in aghaidh a haon. OK, Pádhraic. Go raibh maith agat, beidh mé ag caint leat. Slán anois, go raibh míle maith agat. Sin Pádhraic agus níl sé ag cur Cill Dara amach as an áireamh. Ní bheidh a fhios agat. Beidh mise ag an cluiche le cúnamh Dé amárach.